Hello agus fáilte ar ais ag na Seansálaithe. Más féidir seans a ghlacadh, glacfaidh ar na Seansálaithe. Tá muid anseo in áit, saghas ait, agus fosta áit a bhfuil an audio quality either níos fearr ná níos measa. Níl fhios agam go bhfad go dtí go n-éisteann muid ar ais le seo. Ach tá muid anseo i nGoogle. Ó, níl fhios agam cén fáth gur roghnaigh muid inniu, bhuel, no, tá fhios agam cén fáth, but ar dtús báire, and it's not just mise atá anseo, is mise Hugh Mac Giolla Chearra, by the way. Tá muid anseo fosta le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde. Tá muid anseo ar dtús báire le Áine Mhaoir. Áine, cad é mar tá tú? Go maith. Sílim go bhfuil sé aisteach go bhfuil muid anseo agus sort go seasann muid amach. Tá muid ró sort rough and ready fá choinne áit le an oiread sin finesse is atá anseo i nGoogle, i nGoogle HQ ach yeah, iontach deas a bheith anseo.
Tá achan duine thar a bheith gléasta go maith agus thar a bheith fancy agus ag caint faoi daoine a bhíonn thar a bheith gléasta go maith agus thar a bheith fancy, tá muid anseo fosta

building. Bhí mé ag iarraidh cuimhniú ar an Ghaeilge ar building ansin le píosa agus ní raibh sé ag teacht isteach i mo chloigeann. Rough and ready mar a dúirt go leor de mo exes.
I think an chéad rud go gcaithfimid a phlé is that níl muid ar seo, níl muid anseo le Google. It's not le imeacht Google, it's imeacht darb ainm Kinia atá ar siúl agus it's féile teicneolaíochta a mbíonn á reachtáil ag scoltacha agus ag grúpaí óga agus cuirtear ceist orainne, and this might blow some minds, le bheith mar podchraoltóirí ag déanamh ceardlannaí le daoine óga agus ag taispeáint daofa cén dóigh le pod a chur le chéile. Ar cheap sibh nuair a thosaigh muid seo dhá bhliain ó shin, go mbeadh muid ag múineadh do pháistí go háirithe cén dóigh le pod a reachtáil. I mean yeah it's kind of like who let us in you know? Agus b'fhéidir uaireanta go ndéanann muid dearmad ar an taithí atá againn leis an bpodchraoladh but actually ag déanamh na ceardlann it's like wow tá muid i ndiaidh teacht bealach an-fhada agus tá a lán foghlamtha againn agus shíl mé sórt like sure cad é a thig linn a mhúineadh do dhaoine eile but actually tá níos mó ag tarlú agus go bhfuil muid ábalta a mhíniú do dhaoine eile ná shíl mé go mbeadh muid ábalta. So tá na ceardlanna go maith go dtí seo. Tá daoine, Tá. tá achan duine ag iarraidh podchraoladh a thosú. Go leor ideas maithe, b'fhéidir go dtig linn cuid acu a ghoid.
Ó páistí, could you imagine? Yoink! Mine now. Yeah.
Fuck it.
Bhuel seo an rud a bhí mé ag smaoitiú. I was, bhí mise ag smaoitiú seo an t-am ar fad agus muid ar an stáitse. Bhí mise an-dearfach, iontach positive leis na páistí whatever. But like, dar éist aon páiste, dar éist aon múinteoir le pod sag- s'acu bhí, or s'againne bheadh sé like, agus seo na daoine a fuair sibh isteach le insint do pháistí cén dóigh le. Yeah, tá beagáinín imní orm ar cén cineál customer care unit de Kinia tar éis an deireadh seachtaine seo. Má bhíonn siad ag dul ar ais ag éisteacht le Pod Caol Seang agus má éisteann siad le eagrán a haon, episode, eagrán a haon, season one, tá mise literally ag caint faoi mo chuid DMs agus dúirt mo chuid DMs like ag rá sa, sa, ceardlann podchraoltóireacht go DMs le daoine aíonna a fháil isteach. Yeah yeah yeah. Bhí mise ag iarraidh aíonna a fháil ar bealaí difriúil i mo DMs. So tá sé an-aisteach má ghabhann siad ar ais agus má éisteann siad le cuid de. I mean má éisteann siad leis an pod an rud a dúirt tusa dhá bhomaite ó shin dúirt tú fuck 'em ansin díreach ansin bhí tú a rá like is cuma liom faoi na kids so.
Ní tháinig sé sin uaidh aon rud. mailíseach, no, you know. Sin No, go no. gcaithfidh muid Mull míniú nó go aige.
dtí go raibh muid ag éirí ansin. An rud is fearr faoin fhéile seo ná go bhfuil go leor cairde Gael anseo agus ní raibh muid ag súil leis an oiread sin daoine go No. raibh aithne againn orthu a bheith anseo. Shiúil muid isteach inné agus an chéad duine a chonaic mé ná Barry Ó Siochrú. Classic. As ansin chonaic mé Saoirse Keegan, as ansin chonaic mé Barra Ó hÉ, is Laura Pakenham agus cé eile atá anseo? Tá moll mór, Sexy moll mór Tunnel. cairde linn anseo atá Conall Ó Máirtín, cara den phodchraoladh, is breá linn Conall. What a guy. Aindriú de Paor anseo, Micheál Ó Ciaraidh, Dean O'Sullivan, go leor daoine thart agus tá muid ag bualadh le daoine úra chomh maith a bhuail muid ar, a lean b'fhéidir, a bhí muid a leanadh ar TikTok agus a lean, you know, chonaic mé físeáin daoine agus níor bhuail mé riamh leo. Tá sé aisteach go bhfuil muid uilig anseo ag obair. Because go hiondúil nuair a bhíonns muid le chéile bíonns muid go hiondúil ar an taobh craiceáilte ag an saol. Ach anseo tá muid níos réchúisí, tá muid le chéile, tá muid ag obair ar son na cúise, ar son na teanga is rudaí mar sin, cé go raibh b'fhéidir cúpla pionta aréir againn. Ach tar éis, tar éis na hoibre, tar éis na hoibre bhí muid, bhí muid le chéile.

Ní le haghaidh. Just le haghaidh obair. Ní le haghaidh an craic ná an. Ní mar gheall go bhfaca mé daoine dathúil ag siúl thart Google gach lá. No. Ní hin an fáth. Ar chor ar bith. Sin na Gaeil. Sin na Gaeil. Tá na Gaeil níos dóighiúla. Go hiomlán. Is na Gaeil a bhí ann ach na Gaeil a bhí i gceist agam bhí siad lonnaithe b'fhéidir i mBaile Átha Cliath. Níl mé cinnte. So beidh ort rud éigin a dhéanamh faoi sin. So beidh orm, beidh orm relocating in a chun mo ghrá gheal, mo ghrá gheal a aimsiú ach ag caint ar grá gheal. Oh yeah.

múineadh dóibh faoi chúrsaí staire na tíre seo agus ar ndóigh ní raibh clue acu mar nach múintear stair an Bhreatain do na Breatanaigh ach yeah bhí bhí go leor first times dóibh dóibh sin aréir bhí ní raibh 's acu gur genocide a bhí sa famine ní raibh 's acu go ndearna siad cóilíniú ar Éirinn faoi choinne níos mó na sé chéad bliain ag pointe amháin d'inis mé dóibh gur gurb é Gaelic ár sort an máthairtheanga atá againne, gurb é an chéad teanga dúinn é sa bhaile agus dúirt sí Oh, well you're really good at English, well done. It's like, yeah, you made that easy for us, by the way. Yeah.
Oh, d'fhoghlaim muid. Oh, we learned. Yeah, yeah. An ceann is fearr was gur dúirt sí um chaith sí a ghabháil like um brón Yeah. de bharr an Ghorta Mhóir. She was like being like I'm tá brón orm or whatever. She's like, I'll make it up to you. And she was like, I'll buy you a Subway. Agus dúirt sí go bhfuil like, I'm so sorry, I feel really guilty now. I feel re- yeah.
Mar is ceart.
Mar is ceart. Ach tá muid ag gol cineál, so an plean a bhí agam féin is Hugh ná. Oh God.
go rachadh muid agus go dtosnódh muid.

Ach, ach, ach, ar mo dhrob trá, gach rud a dhéanamh go dona. So then, titeann tír as a chéile. So siod a, cineál, mo plean. Tearing up and building England down. Yeah. No, building up and tearing England down. Like, ní, I'm not a fan of dictatorship ach anseo, Thomas Cullinane. What a what a line. Bhí ag iarraidh bheith cúramach. Tá muid is mar ok d'fhan scoil is ag daoine. Tá muid istigh i seomra um sort common common room faoi láthair so tá daoine eile anseo agus muid á thaifead seo agus an chéad rud atá James á rá i mBéarla Tá daoine tá daoine ag gabháil a bheith ag glacadh

Bhí sé hilarious. Bhí sé na, yeah, bhí sé gas like. Agus seans go mbeidh siad ag an gConradh. Dúirt siad go bhfuil seans go dtiocfaidh siad chuig an Dúirt siad go bhfuil siad Conradh. ag an Conradh. Sorry.
Caithfidh muid a phlé Club Chonradh na Gaeilge aréir agus an, an trad sesh a bhí ar siúl. Oh yeah. Sorry, agus Ted. Ted an, Ted an seinnteoir. an laoch. Ted, má tá tusa ag éisteacht, agus Nia, tá brón orainn.

180. Yeah. Yeah.
Chuaigh muid ó Sasanaigh.
Sasanaigh Yeah. go Yeah. Pearses ar ais go Ryans go Sasanaigh eile. Yeah. Yeah. Yeah. So thosaigh muid as Sasanaigh is chríochnaigh muid as Sasanaigh. Do dhuine ar bith ná raibh ag Pádraig Pearse cheana, tá sé cosúil le rud ó 30 bliain ó shin fós, tá an jukebox ansin agus Yeah. caithfidh tú na tokens a chur isteach Agus ní raibh sé ar siúl fiú. ach

Fishbowl.
Yeah. Fishbowl or whatever it is bean fear ball. But then chuaigh mise go Conradh agus um obviously mar is ceart bíonn craic ar dóigh againn sa club um insa club agus bhí um trad session ar siúl ag na lads óga seo agus I think chuaigh mise siar le chuaigh muid siar le pizza agus le le bia a fháil. Chuaigh muid snack box agus for any curry cheesy chip

Ó, ach, ach sin a bhí scríobhta air. Cheese, Philly cheese, ach bhí sé vegan, so mar like, tá sé seo literally ag leá mo intinn faoi láthair because ní thuigim cé chaoi nach bhfuil sé agaibh ach a vegan. Agus ní, look, níl tada ina n-aghaidh a'msa na vegans, ach tá, agus tá beatha deas ann, ach like bhí mise just ag iarraidh beagáinín feoil ag dá sin. An bhfaca tú anseo, tá, so tá, tá marcannaí ar an bia ar fad ar cén saghas bia é, like, you know, tá like, you know, it's the,

Ach ar ais ag an gClub agus so shiúil muid isteach agus bhí mórán mór leaids óga ag casadh ceoil istigh sa snug ar toiseacht agus shíl mise dom féin tá siad giota beag óg a' bhfuil? But you know ligfidh muid dóibh you know bhí siad just ag casadh tunes agus ansin chuir Barry Siochrú brú orthu teacht isteach sa phríomhsheomra agus basically performance a dhéanamh dúinn like bhí sé cosúil le gur puppets a bhí iontu agus bhí muidne ag rá like dance monkeys dance like lean muid orainn a rá like tune eile, ceann amháin eile, come on agus rinne siad é like bhí grúpa mór dóibh agus bhí siad iontach agus bhí siad chomh sásta bheith ansin. But an, but an lá, an rud is greannmhar faoi ná nuair a tháinig muidne isteach leis an bia an áit a bhí sibhse ag seasamh ní raibh dóigh ar bith agamsa agus le James le seasamh ach in aice leis an stáitse so basically do aon duine a bhí sa gclub fuair siad seó iomlán of not just

you know, algorithms againn ar fad agus like agus even faoi na podchraoltaí a mbíonn muid ag éisteacht leo I was like being like bhí like lads óg ag an rud being like oh yeah éistim le Critical Role which is a Dungeons and Dragons podcast bhí mise like yes! Yes!
Agus ansin mise ag éisteacht le rudaí faoi bhia, James ag éisteacht le cinn faoi high performance. Yeah.
Loser. Yeah, James is a loser. Anyway, tá mise chun a ghabháil ar ais ag éisteacht le This Week in Tech.
Ach in fairness dá I think really thar an deireadh seachtain seo tá seisear théis glaoch loser orm. Mar gheall go raibh mé either ag an gym nó ag ordú pionta nó just faoi mo chuid podchraoltaí. Bhí mé ag glaoch loser go leor. So achan rogha, achan cinneadh a dhéanann tú tá duine i ndiaidh sort like hate a thabhairt duit. Yo, hundred percent yeah, yeah céad faoin gcéad. Like i Wetherspoons inné bhí like ní raibh aon Guinness acu.

rudaí nua a thriáil. Agus an chéad rud eile, bhí, i Wetherspoons, mura raibh sibh ann ariamh, look, caithfidh sibh gabháil ann. Is taithí é. Caithfidh tú taithí a bheith ann. Ach caithfidh tú chuile rud a ordú trí aip nó ar líne. Agus bhí mé ag iarraidh ordú, mar ní raibh an stout seo ariamh a'm. Agus bhí Beamish a'm cheana agus look, tá sé cosúil le like, Tá's a'd nuair a ghabhas tú ag áit eicínt is tú ag iarraidh Pepsi agus tabharfaidh siad Coke dhuit. Yeah. Ní rud céanna é. No, ní rud céanna é. So, sin an chaoi a bhí mise nuair a bhí Beamish ann. So dúirt mé, b'fhéidir go gcr- dtriailfinn an Aldi Cola. Agus, agus, eh, chéad rud eile bhí mé ag dul a ordú agus Cas an cailín seo dhom ann. Bhreathnaigh sí ar mo fón. Bhreathnaigh sí ar céard a bhí mé ag abairt. Agus dúirt sí, ná déan sin, tá tú ag tabhairt airgid gon fear seo nach bhfuair cáil mhaith air. Agus bhí mé like, Jesus Christ, ní raibh mé ag iarraidh ach deoch. Ní raibh mé ag cuimhniú ar céard a bhí mé ag tabhairt airgid dhó. Ach ok, F man, bloody Beamish. So fuair mé Beamish sa deireadh agus ní raibh ádh maith a'm.

Yeah.
Beagán.
Bhlas mise é.
Tá sé cosúil le Murphy's. Yeah.
Coffee. Ní raibh sé Black coffee. chomh deas le Murphy's. Bhí sé níos deise ná Beamish. Ach gan doubt, má tá Guinness at the pub, don't stray. Don't know. Stick to the loyals.
Yeah. Agus fan ar an Guinness.
Mar, I mean, that is an rud is Gaelaí ar féidir leat a rá. I ndiaidh